ee ọ ya e jiri sị a lụọ nwaanyị since ịlụ nwaanyị a na-afịa arụ ọ wụrụ na ọ lụrụ nwaanyị ma ihe gụrụ akwụkwọ dị learned that nwaanyị ahụ ga-agwa ya otu ọ ga-esi wee follow that ihe ahụ fada mbaka kwuru ka ọ ghara ime escalate ọ wụrụ onye that is ma ife ife ọ ga-eme bụ because even even members ya agụrụ akwụkwọ too because onye na onye na-edu unu enwere enwere o nwechadị ọ gara school so ọ wụrụ na ọ marọ ka esi ahandle something unu nwa kwanụ wụ cabinet ya unu amarọkwụ ka e ga-esi wee handle something ọ ghara ime escalate just just look at okwu Fada Mbaka kwuru enwerọ onye ọ kpọ afa for the fact na enwerọ onye ọ kpọ afa that is a very good starting point ihe unu ga-eme awụ unu echere godu first ghara jump into it but all these gullible members of Zion will just carry the thing carry Ebuka picture carry Elahia eh, Fada Mbaka picture merge ya together bido sịwa na ọ wụ Mbaka na ọ wụ Ebuka Obi ka Mbaka na-agwa Ebuka ọ kpọ eh, Mbaka ọ kpọrọ Ebuka afa ị makwa la ọ wụrụ la ọ la law court ka ị nọ kịta unu adawasịala isi Ọ wụrụ na Ebuka nwere nwaanyị ma ihe ọ lụrụ deme na Zion, ọ nwaanyị ahụ ihe a wụ ụdị ọlụ ụmụ nwaanyị na-alụ because Bible sị na he that findeth a wife findeth a good thing and obtain favor of God. That favor of God Ebuka enwetabedị ya because Ebuka alụbedị nwaanyị. Ọ wụ dịka ihe ahụ ka nwaanyị kwesịrị ime. nwaanyị eji aka ya wee nye gị otu nye gị solution otu ị ga-esi wee gaa about this matter ị fụ na matter kama ọ ga-emebizi ihe ọ gadị o mezizie ihe emezie but i feel la ị ma ihe too much na i needidị nwaanyị na your ministry eh? okay right now mgbe fada kwuchara this thing ọ wụrụ onye ma ihe ọ ga-eme awụ o were phone ya kpọọ fada wee gwa ya sị ya la ọ likeirọkwa ihe okwu ka ezi ụdị akọwa ihe a na ọ dịzikwa ka ọ ya maka ọ na-agwa the thing nụkwanụ ihe fada ga-ekwu then ndị gullible members ahụ jere pick that thing bido kọwa akụkọ ya ọ na-efegharị o kwesịrị ịkpọ those people ịbịa publicly wee wee were phone wee sị na ya achọrọ ka any of his members carry that thing fada kwuru na even if na fada kpọrọ ya afa ma ọ kpọrọ ya afa na ọ wụrọ their business na ọ business nke ya na fada mbaka so they should not insult fada mbaka online at all whatever fada mbaka mee na ha emekwala fada mbaka insult na fada mbaka awụ onye nke ya na ya ga-ahandle that matter in a way ọ ma nse okwu but immediately ọ hapụrụ ụmụ ndị ahụ ebido na-akpọ Tupac online then ya wụ ihe e ji wee mara na Ebuka Obi needịrị ịlachi back to school Ebuka ewere phone ewere ewere mic bido kọwara anyị ee akụkọ ele ahịa things fall apart hey Chineke kọwa akọrọ anyị akụkọ things fall apart onye nke ewere sị dadi dadi dadi onye nke ewere mma sụọ ya n'afọ onye nke a ewere anwụọ ha chineke ebuka obi onye mere na ihe a gaghachi back to school eh? onye lụta nwaanyị gụrụ akwụkwọ ma ihe ọ dị egwu just i kwesịrị ipick i kwesịrị ikwu ihe a i kwuru ihe ị kwesịrị ime wụ mgbe ahụ i pickiri that mic ihe ị ga-ekwu wụ na ee e, father anyị anụna ihe i kwu and eh, na okwu gị na ọ mara mma mana e nwere ebe ị na-ekwutechara. Kedụzi ka i si wee kwuzie okwu kwuchie okwu kpọzie o mechara fancha o kwuchara fancha na o mechara na na nke a gosiziri na ọ dị ka ọ ya nwazi ka ọ na-arịfe arịtu but na ọ ma na that na ya emebedị any arrangee before na ya awụ na ya awụ oversize onye amụma niile ya wụ oversize onye amụma ndị amụma niile and ya wụ onye amụma nọ na Zion and amụma amara ya ama site n'afọ nne ya even sef at a time ị nwere ike sef gụnyere ya egwu amụma na-ebu mara mma mma ife onye na-eme ya mara ya ruo n'ihi na amụma na-ebu mara mma mma ọkwa ịghọta i mee ya like that ọ ga-abịazi mara na na ị nwere ịnọ na ị nwere akọ la uche kwa ịghọta i wee sị ya biko na ị ga-ayọkwa ya ka ụdị ihe a ghara imezikwa ọzọ then na ị na-agwakwa ndị members ya na ị chọrọ ka onye ọbụla buo this akụkọ bido kparịwa nna ya ukwu na ha emekwala ya eme so ọ wụ otu ka onye ma ihe si akọ akụkọ nwee ike mee something nwee ike ghara ime escalate ọkwa ịghọtara ebe m na-eje na alright ya gazie udo chịa n'aha Jesus alright guys I'll see you in my next video